ndị be anyị ekene m unu aha m bụ nwada ego anya bụ ezigbote nwada igbo mara mma ee ndị na-asị na igbo enwerọ ofu obi igbo chọ biafra achọ biafra achọ ọchịchị nke ha mana igbo enwerọ ofu obi ee enye ha ọchịchị kee ka a ga-esi chịnwu ọkwa ndị igbo nke anụ anụ ya mee onwe ha ọ na-eme onwe ha na hapụnụ anyị anyị enwerọ ofu obi obi anyị bụ ịtọ anyị abụrọ ofu otu chineke otu nne na-amụ mana ọ bụrọ ofu chi na-eke hapụnụ anyị ona anyị dị anyị enwerọ ofu obi anyị na-egbu onwe anyị unu achọrọ ka anyị naa let my people go ndị zoo let my people go maka na iwe na-ewe anyị hapụnụ anyị na anyị enwerọ ofu obi ka anyị were ajọ obi anyị wee chịgbu onwe anyị ka anyị chịgbu na ọ ka mma ọchịchị anyị na-achịgbu onwe anyị na nke mmadụ ọzọ na-achịgbu anyị ha na-achị anyị ka a na-achị efi nama moo anyị achọọzi mụ na ụmụnne m anyị achọọzi unu achịzina anyị kwụsị ịchịgbu anyị leave us alone allow us to do our thing by ourselves yes is it too difficult for you to do igbos are not good igbos are not nice igbos are selfish igbos are wicked allow us to be hapụnụ anyị ọ bụnụkwanụ nnukwu ihe na ịhapụ ndị igbo ka ha nọọla onwe ha ka anyị chịgbuo onwe anyị nzọgbu na ntigbu hapụ anyị one a anyị ga-afụ onwe anyị n'anya anyị afụrọkwanụ onwe anyị n'anya anyị ebibo na anyị ncha bisi na anambra steeti anyị egbugo onwe anyị ndị bisi enugu steeti egbugo onwe ha ndị bisi n'imo steeti egbugo onwe ha ndị bisi na eh, ebonyi steeti egbugo onwe ha ndị bi n'obodo dị iche iche ndị biafra onwego onye gbuo onwe ha hapụ ndị biafra bikonụ hapụ anyị aka ọ bụ iwu na anyị bụ ndị zoo ana m ajụ ọ bụ iwu bụ na anyị bụ ndị obodo unu hmm? ọchịchị ekwerọ unu ọchịchị ka anyị chịba onwe anyị ka m gwakwa unu ofu ihe unu amarọ ọkwa ị fụ ndị be anyị anyị nwekwa akpa uche we get am for sense uche anyị zuru ezu ị hapụ anyị ka anyị chị ihe unu na-eche na anyị ya-achịgbu onwe anyị ka unu ga-afụ nke bụ ọchịchị anyị ga-ewepụta mma biafra ị nụ biafra nna ị bụrụ onye naija esi na eche ịbụ onye biafra mana ka m si ekwu ọsọkwa unu na-ejide nna anyị ukwu hmm, oji nwata onye a jide ihe nwata wenie ya elu aka fụba gị ụfụ i wetuo ya n'anị nna ị ga-ewotuo ya o maka na nwoke i ji ọ dị anyị mkpa ọkwa nwoke a ma ji sị ya mepee saye safana bikonụ eji m chineke ayọ unu hapụkwanụ anyị aka maka na ihe m ji ekwu ihe a bụ na hmm, obi adịrọkwa mụ na ụmụnne m mma o mgbe anyị na-agba unu nkịta agagokwa o maka na ọ dị kịta nụ anyị dị nkwadobe anyị ncha dịkwa nkwadobe ọkwa ife a ị na-anụ na-eti ọ ma nda ọ bụrụ maka ya ụjọ aya na-atụ m anyị ama nda m ga na-ekpere ọbasi bi n'igwe chukwu kere ụwa niile eze chukwu abịama ma ọ bụrụ nkọli nwa nsụka ọ ga-agbadata ọ ga-aza anyị nche okwu ọkwa ị fụ mmadụ niile wee wuo chineke ga-akpọsịsị ndị niile ji ndị biafra aka sị na ama na chukwu ga-akpọ unu ọkụ tụ unu mbọ n'ike gbuo unu ose n'ọkụ gbuo unu ose n'ike ike unu ga-acha unu ọkụ ọ chala unu ọkụ unu ahapụ anyị aka ya na ọ gịnị dị ka ihe mụ na ụmụnne m mere unu unu achọ ka unu hapụ anyị aka a sị ka ekwuna ka ekwuna e kwuo gịnị eme kee ihe unu ga-eme karịa ịkpọchi mmadụ na nga onweghị ọzọ unu ma anya ya o mebe unu kwamkwamkwam unu agba ọsọ maka na unu ma na anyị ji ọkụ abịa egwu ada atụ unu taa agbafuo ụzọ ma ewe jọọ my friend what are you telling me daalụ rinne aka m bụ nwada egonekwu anyaegbu ezigbote nwada igbo mara mma sonye m n'ihe mmemme ọdịnala igbo na YouTube ka ị na-afụ ihe m na-akọwasị ndị anụwa maka na adị m ready adị m ịpịasị onye ọbụla isi maka onye isi adịrọ mma nke m na-enu m ọkụ ọ sọ nke m na-enu m ọkụ isi na-enu ụmụazị ọkụ ụmụ Biafra na-ewe iwe iwe na-ewe anyị iwe na-ewe anyị olugo mgbe a ga-ahapụ anyị let us go jọọ ọ bụdị iwu na anyị bụ ndị obodo unu ndị a na-egbu mmadụ gbugbugbu ndị ọṅụ ọbara